Gan Smál a chloígh i 2024 iad, bheadh Ollscoil Luimnigh sa tóir ar a gceathrú craobh Mhic Giobúin as a chéile. Ar ais sa chluiche ceannais arís i mbliana, bhí Coláiste Mhuire gan Smál réidh le dul in iomaíocht le foireann breac le réalta Ollscoil Luimnigh i bPáirc an Chrócaigh. Cuán Ó Flatharta agus Mark Harte atá i mbun tráchtaireachta. Sin sliotar agus arís amach le Jack O'Neill. Jack, camán giorraithe aige, tá spás. ag Aidan O'Connor. O'Neill in aice leis arís seo chugainn Jack O'Neill tá deis ar bháide agus spás ar an uillinn chlé féach air sin mar chríoch iontach ag Jack O'Neill, chonaic sé go raibh bearna sa chúinne ar chlé agus nár bhuaigh sé, nár bháigh sé go gleoite í. Féach air seo, thuig sé cá raibh an spás, preab. fén mbáideoir isteach agus Ollscoil Luimnigh chun tosaigh. Seo chugainn Adam English. Adam English, déan amach go bhfuil báide sa cheann aige. English chomh maith, déanamh isteach féach air sin mar chríoch. Ana scór ar fad. Díshealbhú déanta lár na páirce ag English. Chonaic sé spás tríd croílár na cosaint agus ana chríoch ar fad í sin. Bhí air an clogad a bhaint de an-ghuais san aer leis an lapa clé. Seo chugainn O'Connor. Is tá sé ag lorg Oisín O'Farrell. Bhfuil an luas aige? Tá. Coughlan atá ina thaobh. Uillinn ghéar ag Oisín O'Farrell agus níor chuir sé sin isteach ná amach air. Pas níos fearr an babhta san ó Drohan, faighte ag Caesar. Siar le Caesar. Agus é buailte go h-ard arís ag Shane O'Brien, an-thaispeántas aige siúd go dtí seo.
Cé go bhfuil Shane O'Brien ó am go ham ag teacht amach go dtí an leath líne.
Beidh sí pioctha suas ag Screeney, chéad babhta é a fheiscint, duine ar taobh láimhe clé. Seo chugainn Leahy báide eile, an tríú bháide aimsithe ag Ollscoil Luimnigh. Agus na báidí is ea an difríocht go dtí seo. Sé an rud céanna arís briseadh taobh istigh Adam Screeney foighneach leis an sliotar you know bhí sé ag feitheamh chun an pas i gceart a thabhairt. Colin Coughlan trasna go Screeney. Pioctha suas, féach air seo mar phas i dtreo Jack O'Neill. Jack Leahy taobh leis agus arís eile an tuiscint ar cá bhfuil imreoirí. Nach breá an radharc é sin agus críochnaithe go slachtmhar ag Colin Coughlan. Agus é bainte amach aige, déanta go maith aige O'Connor a aimsiú. Tá O'Farrell fé agus Lynagh greamú rugbaí air déanach agus an-radharc ag an réiteoir air sin.
An cinneadh ceart arís ag Liam Gordon an-thaispeántas uaidh chomh maith leis na himreoirí ó Ollscoil Luimnigh. Greamú mícheart agus mídhleathach air agus seans anois ag Shane O'Brien, nach ea? Conor Martin, cárta buí bronnta ar Shane O'Brien. Tá báide ag teastáil go dóite uathu. Cá raghaidh sé? Go haoibhinn. Breá neafaiseach simplí buailte sa chúinne ar chlé. Sea agus bhí an cúl sin ag teastáil go géar ó. Coláiste Mhuire gan Smál.
Ceann ard. Tá O'Brien istigh an babhta so ansin O'Farrell ag teacht timpeall air. Tá sé pioctha suas ag O'Brien. Ní fós. Tá sé fós amach chun an ionsaí. Á tá sé ag Caesar. Seo chugainn Caesar! Tá sí aimsithe ag Caesar. Arís an briseadh amach ó Shane O'Brien agus b'fhéidir go gur cheart do. lucht bainistíochta Choláiste Mhuire gan Smál, Shane O'Brien, a choimeád ar imeall na cearnóige mar nuair a bhíonn sé ann cruthóidh sé deacrachtaí agus cé nár rug sé ar an sliotar, bhris sé uaidh. D'éirigh leo ar dhá scór nó dhó báide a aimsiú cúpla nóimeat ó shin. Cad a dhéanfaidh siad an babhta so? Colin Coughlan! ar fheabhas. Níl a dhath faic eile go bhféadfá a rá ó thaobh teicníc cé chomh glan is gur bhuail sé an sliotar san. Tá duine sa bhreis seo chugainn. English an báide bainte aige. Pasáilte anois. Deis ar bháide. Íseal! Críochnaithe go slachtmhar ag an bhfear nach bhfuil ach istigh ar an ngort agus b'in é Fintan Fitzgerald. Deinim amach, clogad buí ar an mbeirt go raibh ag imirt leadóige lena chéile, ach 'sé Fintan Fitzgerald, Ach sin é an buille marfach is dócha agus tá an cluiche caillte ag Muire gan Smál anois cé go bhfuil seans nó leathsheans acu. Níos mó ná leathsheans agus íochair sin mar chríoch ó Ben Currivan agus níl sé thart fós b'fhéidir. Bhuel, is mór an trua nach bhfuair siad an cúl sin cúpla nóiméad ó shin. Leahy ar fáil, McCarthy íseal i dtreo Jack Leahy. Pioctha is smachtaithe go deas aige siúd, tá imreoir taobh istigh, Fintan Fitzgerald, McCarthy Leahy. Fear Chorcaí sásta a phointe a ghlacadh. Agus an fheadóg deireadh séidte ag Liam Gordon. Don tarna bhliain as a chéile, is iad Ollscoil Luimnigh curaidh Chorn Mhic Giobúin. It's great to get down here into Croke Park.